Фӏэхъус апщий, адыгэ и бын! Ди тхылъэщ нэтыным и чэзу къыдэкӏыгъуэр пыдощэ нобэ ди хьэщӏэщ ипэкӏи къытхуеблэгъа Къармэхэ Руслан. Руслан и тхылъ Кавказ в рассказах, цифрах, отчетах жыхуиӏэ тхылъым нобэ Дипсэлъыхьынуращ, Руслан къеблагъэ бжыдоӏэ. Еблагъэ апхуэдэу къытхуагъэсэбэп. А, Руслан, уи тхылъхэм сыт щыгъуи хуэдэу, мис мы тхылъми документ гъэщӏэгъуэн куэд ибгъэхьащ, адыгэм и тхыдэм, и блэкӏам теухуауэ, и бжыгъэкӏэ егъэлеяуэ куэду щымыт щхьэкӏэ, документхэм ущеджэкӏэ, ущеплъкӏэ зым нэхърэ адрей нэхъ гъэщӏэгъуэну мыбы дэтхэнэм сыкъытеувыӏэн жыпӏэу мис ауэду ухигъэгупсыхь. Дыӏэбэнщи-тӏэ, мис ипэрыт документым дыкъытеувыӏэну сыхуейт. Перевод из записок географа и картографа Гербера, жи. Очерки по истории русского кавказоведения XVI-XVIII века, жери тхылъ итщ. Тхылъ дэ, документ итщ. А документым зыбжанэрэ тхуэрэ-хэрэ къытригъэзэжурэ зы гупсэ жеӏэ зытхам Герберым. Къэбэрдей адыгэр, жи. Ищхъэрэ ипщэ къэбэрдей жери ауэду етх. Дэ дызэресам уэду, Джылахъстэней къэбэрдей жиӏэу жиӏэм. Къэбэрдей ищхъэми ищхьэми ищхъэрэми жи пщыхэр щыӏэщ, ауэ щыӏэ пэтми жи цӏыху къэс щхьэж и унафэ ещӏыж жи. Дэ дызэресам уэду зыр адрейм и унафэм щӏэту щыткъым жерикӏи, мис ауэду гъэщӏэгъуэну гу лъетэр Герберым. Иджы си упщӏэр зытеухуар мыра, Руслан. Иджы феодал зэхэтыкӏэ жыдоӏэ Къэбэрдейм щыӏа, феодальная Кабарда жиӏэурэ тхыдэми хыхьа. Феодал зэхэтыкӏэм зы гъэпсыкӏэ гуэр нэгъуэщӏ иӏэщ, ӏэмал имыӏэу зы пщы щыӏэу пщыгъуэр абдей, абы и унафэм ӏэмал имыӏэу щӏэту, мыдэм дей ауэдэӏым, жи. Нтӏэ, апхуэмыдэу щытмэ, Къэбэрдейм щыӏар феодал зэхэтыкӏыу пӏэрэ? Хьэмэрэ нэгъуэщӏ феодал зэхэтыкӏыу ара? Кӏуэ пэтми нэхъ гъэщӏэгъуэну зыхуэзокӏыр икӏи, дунейпсо тхыдэр Зы рамкэ гуэрым ирагъэува, зы щӏыпӏэ ирагъэувауэ итщ. Адыгэм я зэхэтыкӏыу щытар абы ихуу щытакъым, изагъэу щытакъым. Арати, мис мыращ жиӏарикӏи, икӏи абы нэмыщӏкӏэ мо советский властыр къихьа нэужькӏэ классовый борьба къэгъэлъэгъуэн хуейти, классовый борьбам езэгъхэр хагъэувурэ екӏуэкӏауэ ара. Иджы мис мобы гу зэрылъыптащи, сэри згъэщӏэгъуащ ар. Минрэ щиблрэ плӏыщӏ гъэхэм Къэбэрдейм пщыхэм зырикӏ бэлыхь ягъэпкӏыу щытакъым, жиӏэурэ етх абы, тригъазурэ мы жиӏауэ.
Князьки, князьки жиӏэурэ. Да, сыт щӏыжиӏэр, ныбжьым щхьэкӏэ пщӏэ хуащӏ нэхъ лажьэ, абы пщӏэ нэхъ лей яӏакъым, жи, сыт, жи. Къыпщохъу, цӏыуэ дыуэ, щыуауэ, къыгурымыӏуауэ, ауэ пщым и пӏэр иӏыгъыжт. Ну, нэгъуэщӏым къикӏари къыгурыӏуэнутэкъым абы. Пщым пщӏэшхуэ иӏэт. Ауэ пщӏэшхуэ щӏиӏэр къалэн зэригъэзащӏэрат, дзэпщу зэрежьэфрат, и псэ зэритфрат. Нэгъуэщӏ мылъку бгъэдэлътэкъымэ, зауэ къыщемыкӏуэкӏым дей апхуэдэу бэлыхь зыри иӏэтэкъым икӏи, мо къэкӏуами апхуэдэу къыщыхъуагъэнкӏэ хъуну? Пщӏэ иӏэщ нэгъуэщӏ, ауэ ещхьыркъабзэу унэ зыщӏэсыр модрейхэм ейм ещхьыркъабзэщ. Ишхыр абы цӏыхум яшхра, нэхъ тхьэмыщкӏэ дыдэм ишхрат пщым ишхыр. Сэ сщӏэмыгъуэрэ, хьэщӏэ къыщыкӏуам дей къыхурахьэлӏэурэ Ягъашхэу щытауэрэ а хьэщӏэр. Гъунэгъум игъашхэ жыхуаӏэр иджысту дэ дыуэщӏхэм дей дгъэшхэн хуейщ жыхуэтӏэр абы щыгъуэ къежьа ӏуэхура дыуэщӏым и закъуэтэкъым. Мо гъунэгъухэм ягъашхэу щытауэра. Абы щхьэкӏэ и пщӏэр нэхъ ехуэхыу щытакъым пщым. Ар фӏэфӏыжуэ, абы щхьэкӏэ зигъэпагыуэ, ар и къалэну ибжыжу щытауэра. Итӏанэ мы Герберым гу зылъитэр пщыхэм уэркъ яӏэщ, уэркъ я гъусэщ, ауэ уэркъхэм тӏэкӏу зыгуэркӏэ, уэркъхэм зыгуэркӏэ я гур ебгъауэ щытмэ, жи пхъы, пщым, е зыгуэр зэпэзэпаубыдауэ щытмэ, жи, а пщыр къегъанэ нэгъуэщӏ пщым дей макӏуэ, жи, апхуэдэ хуитыныгъэ иӏэщ, жери, икӏи мис абыхэм хуитыну абы гу лъетэ. Зыгуэрым етхыж, зытхыжри, а Грузием къисха документхэм щыщщ ар, зыщӏыпӏэ итщ ар, и цӏэри иткъым зытхам. Мыбыхэм я зэхэтыкӏэр апхуэдизу гъэщӏэгъуэнщи жи, псоми ӏэщэр кӏэрыщӏа анархическое общество, анархия обществощ зэрызэхэтыр, ауэ мыбы зы порядок къыщокӏуэкӏри жи, зэгуроӏуэ, зыри лей зыри къэхъукъымэ, полицэ щаӏым, милицэ щаӏым, лъэхъуэщ щаӏым, зыри щаӏым, итӏаныкӏ Мыхэр зым зы дэӏуэжу тэмэм цӏыкӏуу мэпсэу, жиӏэу ар зыкӏэ игъэщӏагъуэу итхыу зы щӏыпӏэ дей хэтщи, ар гъуэзэджэщ, ар апхуэдэ, ар ятхкъым зыщӏыпӏи. А зэратхыр мыбы иса адыгэхэр зэзэуэжу, зэныкъуэкъужу, а зэныкъуэкъу, зэныкъуэкъугъуэм къыхэкӏыуэ ди, ди щхьэм кърикӏуа къомыр кърикӏуау ара зэратхыр.
Упсэу, Руслан, мэ Нэгъуэщӏ документхэмкӏэ къэдгъэзэнщи, документ, мы документ дыдэм къыхощ зы къалэцӏэ гуэр. Нобэрей Гумыпсым дейщ ар здэщыӏар. Гумкъалэ дей пэгъунэгъуу а нобэрей Минеральные Воды жыхуаӏэм дей, мыст кхъухьлъатэ тедзапӏэм дей, мэджэр губгъуэжькӏи еджу щыта абдейхэм дей сызэрыщагъэгъуэзамкӏэ. Мис мы Герберым етхым дейм дей мэджэр къалэ жери, Зы къалэ гуэр щытащ, я къалэм и чэщанэхэр, ди унэхэр мывэ къэлъэлъэжа сэрейхэр ухуозэ, жи, болъагъу, жи. Иджы си упщӏэр зытеухуара, мэджэр жыхуиӏэр хэт? Мы мэджэр жыхуиӏэр, ну, мис мы документыр мыхъуу, иджыри зы щӏыпӏэхэм дей ущрихьэлӏэрэ нэгъуэщӏ документхэм?
А мэджэр къалэр куэд ӏейуэ щыӏэщ. А мэджэр къалэмрэ, мыдрей Джулат жыхуиӏэмрэ, аитӏур сытым дей къыщыхощ, Икӏи пэжууэ мис а монгол, монголо-татарское э, нашествие щыжаӏэр а зэманым щыгъуэ яухуа къалу щытынкӏэ хъунущ, абы ипэкӏэ зыгуэр итауи щытынкӏэ хъунущ. А чэщанэ а жыхуаӏэхэр, мыбы жыхуиӏэхэр чэщанэм чэщанэ унэхэр итащ абдей. Унэ?
Сурэт?
Мывэкӏэ зэтелъхьау. Мывэкӏэ зэтелъхьау сурэт щыӏэжхэщ. Ятхау ӏэрытхыу сурэт щыӏэхэщ. Ахэр зэрыщытари нэгъуэщӏ изу ита Куэд щӏакъым ар. Мис ахэр псори хуэм цӏыкӏуурэ ирагъэкӏуэдыкӏыжа. Иджы мис ар тэтэрхэм я тӏысыпӏэу щыта щӏыпӏэуращ, къапщтэмэ. Мис абдей тӏысхьэти, абдей къыщыщӏэдзауэ, абдей унафэ гуэрхэр ящӏу. Ну, тэтэрым я монгол тэтарым я зэхэтыкӏэр кӏыхьу жыпӏэ хъуну жыпӏынум дей къытлъыскъым, ау Унафэщӏ трагъэтӏысхьэти, унафэщӏ къэс тӏысыпӏэ зырыз иӏэт. Мис абдей зы тӏысыпӏэ яӏа зы унафэ щызэрахьу щытауэ. Мыстым мэджэрхэр венгрхэращ жери икӏи мыбдей щыпсэуа щхьэкӏэ зэман гуэр дэкӏри венгри жиӏэм икӏи Европэмкӏэ кӏуэщ венгрхэм хэзэрыхь щӏэбыжым икӏи мэджэр абдеем дей венгрхэми мэджэр цӏэ зэрахьэ хъуащ. Аращи мэджэр жыхуиӏэр нобэрей венгрхэра хьэмэ тэтэрхэра? Ар псори зэхэзэрыхьар минрэ щитӏ гъэхэм, щитӏ гъэхэм, щитӏым зыгуэрхэм щӏигъуу Венгрым къикӏри зыгуэрхэр къэкӏуауэ щытам. Я мыбы къикӏау хъыбар диӏэщи, ар зэхэдгъэкӏынущ, ари абы щыгъуэ къыщыщӏэдзауэ зэман-зэманкӏэ къокӏуэхэ. Къокӏуэри икӏи дэ дыкъызыхэкӏар адыгэра, черкесра, къэрэшейра, балъкъэрра жари икӏи апхуэдэ упщӏэ ятурэ къэкӏуа зы къоми щӏаджыкӏа зы бзэхэри зрадзэкӏа, ауэ икӏэм зэрыува щӏыпӏэр зыхэкӏакъым тэмэмуэ. Хъыбар гуэри щыӏэщ, мис а Беш жери щыӏам. Жан-Шарль Беш. Да, мысыр щыдэкӏам щыгъуэ. Мис абы щыгъуэ а хъыбарыр жиӏэри къэрэшей гупыр зыхэту а хъыбарыр жиӏэри модэу дыкъэкӏуа, нэгъуэщӏа, жари икӏи къэрэшейхэр къызэрыӏэтауэ щытащи абдеж щыта зыхэзыхахэр. Мыхэр къыщӏэкӏуар мыбыхэм я жьауэ дыкъыщӏэкӏати, венгрхэм я жьауэ дыкъыщӏэкӏауэ, езым хъыбар гуэр апхуэдэу яӏэти, а дыкъыщӏэкӏар а ди тепщу щыта пщыхэр щыӏыжкъым, мыхэр къакӏуэу пщ Пщу къыттеувэжыну къэкӏуауращ, жари гузэвауэ щытащ, жери кӏи тӏэкӏу дыхьэшхуэ етхыж абы. Аращи, и пэжыпӏэр иджыри зыхэгъэкӏыну елэжьын хуей, хэт ар зыщӏэр. Тэмэм, нобэкӏэ тегъэчыныхьауэ зыгуэр жыдмыӏэм нэхъыфӏщ. Из рукописи неизвестного автора о колонизации Кавказа в восемнадцатом веке жери кӏи. Мы тхылъым документым куэд къыхощ, зэманым къекӏуэкӏам теухуауэ Къэбэрдейм, Къэбэрдейр Урысей империем и административнэ унафэм щӏэувэн щхьэкӏэ кърагъэкӏуэкӏа политикэ сытхэм теухуауэ. А политикэм и зы ӏыхьэщ Руслан ипэкӏи куэдрэ урохьэлӏэ мыр литературэми хэту, цӏыхухэм ӏуэтэжуи жаӏэу. А аманат жери кӏи зы гупсысэ гуэр, зы ӏуэхугъуэ гуэр къекӏуэкӏа. А щӏалэ цӏыкӏу Аманэту Урысым ират щӏалэ цӏыкӏухэр, мис мыхэр ещӏэн хуей, муэду егъэджэн хуей, Я гупсысэкӏэм зигъэхъуэжын хуейщ жиӏэурэ мы документым къыхощ. Аращи, зыгуэркӏэ зымыщӏэ къыхэкӏ хъужыну, къыдэплъхэм амэнэтыр зиӏысыр сыт, а зэманым щыгъуэ амэнэтхэр, амэнэтхэм сыт иращӏу щытар, дэнэ здашу щытар, амэнэт ӏуэхугъуэр къэунэхухэн хуей щхьэ хъуа, мис апхуэду жысӏын. Урысым, урысым и закъуэкъым ар, дэни кърагъэкӏуэкӏыу щыта. Иджы амэнэтыр зиӏысыр, лӏо, нэхъыбапӏэм ящӏэ хъунщ, ауэ сабий. Нэхъ зыхузэфӏэкӏ, нэхъ пщӏэ зиӏэ, ар пщыуэ ӏэмал имыӏэу пщыуэ щыттэкъым. Нэхъ зыхузэфӏэкӏ, пщӏэ зиӏэ а цӏыхур зэдаӏуэхэм я сабий къащтэти, я дей щапӏт. Хъарзынэуи, зэрыхъукӏэ хъарзынэуи япӏт, сэ сщӏэ мыгъуэрэ, ауэ куэд ӏей щыхэлӏыкӏаи къэхъуа, къыщӏэпхъуэжаи къэхъуа, сабий къыщӏэпхъуэжу зрамыгъэгъуэтыжу щыдэтаи къэхъуа, ятхыу щыта Тумэ, Тумэ псалъэр бощӏэ, Тумэр я статускӏэ зытемыхуэ цӏыхуитӏым я зэхуаку къыдэкӏа.
Да. Мис иджы а Тумэм къилъхуар аманэту къэвмыщтэ жаӏэт урысым. А Тумэр нэхъ зыми еплъынутэкъым. Тумэм псом япэ и пӏэ иувэжын уейт, лӏыгъэ зигъэлъэгъуэн уейт, нэгъуэщӏын уейти, и сабий яӏыгъ щхьэкӏэ, нэгъуэщӏ щхьэкӏэ, абы емыплъыуэ и лӏыгъэ зрихьэным мыувыӏэнкӏэ хъунут. Модрейр зы щӏыпӏэкӏэ пхуэгъэшынэт, сэ сщӏэмыгъуэ, зы щӏыпӏэкӏэ къыжьэдэпкъуэнкӏэ хъунут, мыр ӏэмал иӏэтэкъым. Арати, мис апхуэдэуэ яубыдурэ ар къыхащыпыкӏыу, мыхъур яхъуэжу, сэ сщӏэмыгъуэ, нэхъ ин хъуар Къагъэкӏуэжу, апщӏондэхукӏэ абдеж щрагъаджэуэ, урыс грамотэм щрагъаджэуэ, а дин дыдэм щрагъаджэуэ, ауэдурэ яӏыгъауэ щыта. А нэтын блэкӏам зи гугъу тщӏа Хьэтӏохъущокъуэ Исмел Псыгъуэри аманэту иратауэрат. Апхуэдэ къабзэу кӏуауэ щыта. Куэд ӏей къэзмыгъэзэжа, куэд ӏей къэхъуа.

Е зыгуэр зигу ебгъа, е нэгъуэщӏа къытраха сабийр абы ягъакӏуэурэ, абы щрагъаджэурэ, абы щыкӏуэдыжа зыкъоми щыӏэщ. Абы и зы щӏыпӏэхэм документхэм къыхощ Хьэжыгэи зи гугъэж зытхауэ щытар. Хьэжы, Хьэжыгэи зи гугъэж зытхауэ щытар. Кхъа, си сабийр мис мыуэдэуэ абы яхуащи, си сабийр Хьэгъундокъуэхэ къифтыжауэ щытащ, сэ си сабийри къызэфтыж, жери икӏи. Ар нэхъапэӏуэу къэхъуа ӏуэхухэм щыщщ ар. Ауэдэ ӏэджи къекӏуэкӏа? Быль, ар езым ятх, тӏэкӏуи художественнэ литературэ уэду къагъэлъагъуэ, ауэ тхыдэр и щӏагъ щӏэлъу зытхари ит си гугъэкъым, Хьэмырзэхэ я лӏы гуэрым теухуауэ, езыхэм Абрэдж жаӏэурэ ятхыр, зы, зы гъэщӏэгъуэн гуэр итщ. Мыдэ япэрауэ упщӏэр, Хьэмырзэ жыхуаӏэр Хьэмырзэ Аслъэнбэчра, Хьэжрэтымкӏэ щыӏэр хьэмэ нэгъуэщӏ хуэдэ Хьэмырзэ? Ар нэгъуэщӏрауэ щытын хуей? И цӏэр иткъым, ау. Хамурзин щӏы, Хамурзин жаӏэр и цӏэр жаӏэ. Нэгъуэ, нэгъуэщӏу щытын хуейщ, абы псом нэхъ нэхъ ӏейуэ зыгуэзыгъэпауэ щытар Хьэмырзэ Беслъэн. Ар гуузу зытраукӏащ, абы и гупыр абы куэд ӏей здриша, нэгъуэщӏа, ӏэджи къекӏуэкӏащ абы. Ау мыбы и Мы хъыбарым нэхъ и гуапэр езым зэритхыжра, и гуи тӏэкӏу щӏэгъу хуэдэу етхри икӏи абы тӏэкӏу нэхъ пэжыгъэ гуэри хилъхьэу етхри ара? Ауэ а Хьэмырзэ Беслъэныра зи ӏуэху зыхэт зытеухуар е нэгъуэщӏ, ар иджыри уегупсысыжу тепщыпыкӏыжын хуей. Куэдыӏуэ мэхъу ди тхыдэр. Дэтхэнэр дэр дэрамыкӏи, нобэ къызыдэсым къэбэрдеипщхэм я жыгыр, лъэпкъ жыгыр ятхауэ, и кӏэ нэгъэсауэ, мы пэж дыдэм икӏи хуэгъэфэщэнкӏэ зыхуэхьэсауэ и кӏэ нэгъэсауэ щыӏакъым. Ар щымыӏэу пщӏа мор мора, мыр мыра жыпӏэну егъэлеяуэ гугъущ.
Сытми мы хъыбарым зэрыхэщышымкӏэ мы Хьэмырзэр къызэрызгурыӏуэмкӏэ Псыжь лъэныкъуэра, Псыжь аткӏэ мыр хьэжрэтхэм ящыщщ мы Хьэмырзэ. Абдеим де ӏэпхъуа къуажэхэм ящыщ зы Хьэмырзэщ, теуэ ящӏурэ сытурэ лӏыгъэ зэрахьурэ мо зыхуэпӏа щӏалэ, урыс щӏалэри гъэр мэхъу абыжми, аткӏэ къуажэм дашэри абдеим дей. Гъэщӏэгъуэн куэду щокӏуэкӏыр. Езы урыс дыдэхэм ятхауэ пщӏа? Кӏуэ пэтми, сэри мыбы нэхъ сыдихьэхыурэ сыкӏуэура, къапщтэу щытмэ. Езы дыдэхэм ятхауэ куэдӏей щыӏэщ. Дэ деджаӏым, дэ тлъэгъуаӏым, дэ тщӏэӏым, ауэ зыкъом щыӏэщ. Ауэдэ хъыбар ӏэдж. Мис а Хьэмырзэ щызэтраукӏэм щыгъуэ, иджы Ди зэмызэгъыныгъэм теухуауэ мис жесӏэну сыхуейуэра, Хьэмырзэр щаукӏым щыгъуэ адыгэ гуп хэта. Ар пэжщ. Дапхуэдэкӏэ хэпшэхъуами, дапхуэдэкӏэ хэхуами икӏи ар нэгъуэщӏ ӏуэхущ, ауэ хэта. Аращи, мис абыхэм ятхыжахэм, сословные права жаӏэу зыхагъэкӏын щӏадзахэм щыгъуэ, Урысым узэрыдэщӏар, урысым утелъхьэу узэрыщытар нэхъ къэбгъэлъэгъуэну нэхъыфӏти, мис абы щыгъуэ ятхауэ зэрэ тӏорэ щэрэ къыхощ. Дэ Хьэмырзэр и гупыр щызэтраукӏэм щыгъуэ дыхэта, абы щхьэкӏэ Къэбэрдейм ӏэщӏыб дащӏрикӏи ар къыхэдмыгъэщу, абы дытемыпсэлъыхьу, абы щхьэкӏэ зыдгъэпщкӏууэ Зыкъомрэ бэлыхь ттелъащи, абы щхьэкӏэ пщӏэ лей диӏэн хуей урысым дей жарикӏи, абы тетхыхьу щыӏа апхуэдэ зыкъому хощ. Ари гъэщӏэгъуэнщ, мис арикӏи иджысту мис жывоӏэ зэзэгъыжу щытаӏым жыпӏэ щхьэкӏэ, абы и щхьэусыгъуэ зы щхьэусыгъуэ иӏэщ апхуэдэ къыщӏэхъуарикӏи, абы щыхэхуари нэгъуэщӏарикӏи. Ауэ сэ жысӏэну сызыхуейр, а Хьэмырзэ щӏэпхъуэжам Къэбэр... Пщыратэкъым, и благъэхэратэкъым. Зэрыкъэбэрдей псоуэ апхуэдизу дэщӏти, мыткӏэ уже урысым яубыда Къэбэрдейм. Хьэжрэтракъым. Ахэр апхуэдизу дэщӏти, езыхэм щыщ абы хэтахэм лей, ну, лей хьэлъэ гуэр тралъхьу щыта. къехьэлъэкӏыу. Ар зэмызэныгъэу къикӏ, зэмызэгъыныгъэу къикӏым, ар зэрыздэщӏу щыта, ар зэрыздекӏуэкӏыу, зы щӏыпӏэ деж щыуамэ, къызэрыжьэхэуэжынур ящӏу щыта.
Мэлищэ щӏакъуэншэ хъуркъым, жери зы псалъэжь щыӏэщ, адыгэ псалъэжь. А щӏакъуэ хъуами, и щӏакъуагъэм теухуауэ сыт щыгъуи жэуап гуэр ихьыжынут адыгэ хабзэм и кӏуэцӏкӏэ. Гурыӏуэгъуэщ Руслан. Мыкӏэ дыкъэӏэбэнщи, мы тхылъым иджыри зы документ. Мыбы мыгъэщӏэгъуэну зыри иткъым япэрауэ, ауэ мо уеплъ, уеплъу щытмэ, мыгъэщӏэгъуэну пщыхъункӏэ хъунущ, ауэ мис мы Бэнокъуэ жыхуиӏэ къуажэм щыпсэуахэм я цӏэунэцӏэхэр иту зы документ итщ мыбы. Ар зытхыжар, зэрыжыпӏэмкӏэ, Тыркум щыпсэуа Шыгъэлыгъуэхэ ящыщ ефэнд гуэрщ. Япэ сэ сфӏэгъэщӏэгъуэн хъуар гурыӏуэгъуэну къысщохъур, ар гурыӏуэгъуэ хъун ипэкӏэ мы документыр къызэрыпӏэрыхьэжамрэ мы тхылъым ихуа зэрыхъуамрэ, жыӏэж кхъа, Руслан.
Мыр Шыгъэлыгъуэ Муштафар, жери Алэ Тхьэм жиӏэм псо жыгистыуа лӏы цӏыкӏур икӏи абы къызитауэрэ копие щӏау къыздрихар езыра къызыӏэрыхьар япэу, къызэрыӏэрыхьар Тыркум кӏуауэ Шыгъэлыгъуэхэ хуэза, ар фӏыуэ нэхъапэӏуэм. Хуэзэр икӏи сэ сщӏэмыгъуэ псалъэм къыдэкӏуэу нэгъуэщӏу Шыгъэлыгъуэ ефэндым итха тхыгъэ диӏэщ, ари къыжраӏа Кхъа, нтӏэ, сэ сщӏэмыгъуэрэ, къызэфт, жиӏа нэгъуэщӏа, копие хуащӏри кърата, хьэрыпыбзэкӏэ тхау. Ауэ, ы-ы. Адыгэ псалъэ хьэрыпыбзэкӏэ тхау, хьэрып хьэрфкӏэ тхау. Арати, ар къихьыжри, сэ сщӏэрэ, щӏэлъа зы зэманкӏэ итӏанэ мо институтым ихьа Думэн Хьэсэн хуэза, Думэн Хьэсэн мо абы хэзыщӏык а бзэр зэзыдзэкӏыфынум иритри икӏи абы зридзэкӏри икӏи абы иужькӏэ а лӏы зэзыдзэкӏари дунейм ехыжа, Мори институтым щӏэлъ щӏэмылъ и пэжыпӏэр сщӏэкъым тэмэмууэ. Ауэ зы копие бжыгъэ гуэр мы Муштафарым къыхуэнати, а Муштафарым, Кхъа, жиӏа, модиз хъуауэ сӏыгъщ, мыр зыкӏи сэбэпкъым, зыгуэркӏэ сэбэп хъуну, жери икӏи къызитати, къысхухэхыр къыхэсхащ, мыр зы ӏыхьэ, а ефэндым итхыу щыта судым хэтащ, а къуажэ суд. Суд зыщӏым хэтати, ну, протокол жаӏэ, а судым къыщекӏуэкӏа ӏуэхухэр итхыу щыта. Мыбы нэмыщӏкӏэ ахэри итхауэ, ахэри хэтщ, ари зрадзэкӏауэ, ар нэгъуэщӏ номер гуэрым кӏуа. Ар жысӏэну сыхуейм минрэ щийрэ хыщӏ гъэхэм Ефэндым хьэрып хьэрфкӏэ итхам икӏи адыгэбзэр итхыуэ апхуэдэ ӏэщӏагъэ, апхуэдэ щӏэныгъэ бгъэдэлъу щыта? Мы спискэри зэрытхар адыгэбзэщ. Адыгэбзэщ.
Хьэрыф хьэрып хьэрфкӏэ, ауэ адыгэбзэкӏэ.
Адыгэбзэу итхауэрэ атӏэ? Иджы мы сэ а жыпӏа хъыбарыр, Руслан, тӏэкӏу ипэ силъэдэнущ, ауэ мы тхылъым иджыри зы документ гуэр итщи, Этнографие документу жыпӏэ хъунущ ар. Абы къызэрыхэщымкӏэ, епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэм и щӏэдзапӏэм лӏыжь гуэр, шапсыгъэ лӏыжь гуэр хы ӏуфэм деж псэуащ, жери, и цӏэри жеӏэр абы а лӏыжьым. Абы жи хьэрыпыбзэкӏэ зригъасэщ тхэкӏэ-еджэкӏэ, медрисэр къиухауэ, адрейуэ-модрейуэ и къуажэгъухэр, жи, иригъэджэну иужь ихьащ, жиӏа, хьэрыпыбзэкӏэ. Хьэрыпым теухуа зыгуэр хьэрыпыбзэкӏэ арати, цӏыхухэр дихьэхтэкъым, жи, иригъаджэм. Арати, къегупсыс, негупсысри уэри мыхэр щӏыдимыхьэхыр адыгэм теухуаӏэми аращ, жери икӏи жи. Тӏысщ лӏыжьри икӏи, ӏуэху ищӏри икӏи, хьэрып, хьэрып графикэр щищӏэкӏэ, адыгэбзэр щищӏэкӏэ, тӏысщ абыжми хьэрып графикэкӏэ адыгэбзэ, адыгэбзэм и алыфбей зэхигъэуващ, жери икӏи, епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэм и щӏэдзапӏэм лӏыжьым етха, а лӏыжь ауэдэ къэхъуауэ жиӏэж, Мор шапсыгъэра, илъэс пщӏей уэдиз ипэкӏэ, мыр къэбэрдей хьэжрэтра, илъэс пщӏей иужькӏэ, мобдей, мобдейм дей, Зыр кӏахэ адыгэбзэкӏэ, зыр къэбэрдей адыгэбзэкӏэ, тӏури адыгэбзэкӏэ матхэ. Ар хуэтхын хъунт абы хьэрыпыбзэкӏи, ауэ адыгэбзэкӏэ итхащ. Мыбы къэдгъэсаӏым амыхъу. Мис иджысту унагъуэ-унагъуэкӏэ узекӏуэмэ, а хьэрыпыбзэ, хьэрып хьэрфхэр зыщӏу щыта хьэрыпыбзэ, зыщӏу щыта лӏыжь фызыжьхэм Къурӏэным куэд ӏейм яӏэщ ар. Къурӏэным тхылъымпӏэ далъхьэу щыта. Унагъуэм къыщалъхуар Унагъуэ къуажэм, къуажэм къыщалъхуар, щылӏэжар, дунейм щехыжар сытыр жаӏэу, ар сщӏэрэкъым я хабзэ ӏейуэ зэрэ-тӏэурэ схуэза. Мис апхуэдэ генеалогическая лэжьыгъэ ягъэзащӏэу щыта. Мис а уэ жыпӏэращ, ари адыгэбзэкӏэт зэратхыр. Иджырикӏ, ну, зыгуэркӏэ зыхэпхами, къыпӏэрыхьами сэ сщӏэрэ, тепсэлъыхьащ абы зэрэ-тӏэурэ икӏи тхылъми къытрадзауэ щыта. Минрэ щийрэ плӏыщӏ гъэхэра, зиуэ, сыщымыуэмэ. Бырмэмытхэ я щӏалэ урысыбзэ хьэрфкӏэ адыгэбзэр итхауэ щыта?
Иджыри мы документым теухуауэ зы упщӏэ мыбы Бэнокъуэ жыхуиӏэ къуажэр Руслан Минрэ щийрэ хыщӏрэ и гъэм щыгъуэ иужьрейуэ къэбэрдей хьэжрэтхэм зыкъыщаӏэтар, жери тхыдэм ауэдэу хыхьащ ар. Абы щыгъуэм зэтраукӏауэ щыта къуажэра мис мы шыгъэлыгъуэм зи гугъу ищӏыр?
Аращ а къуажэращ а къуажэхэр абы иужькӏэ аргуэрым зы гуп икӏри икӏи къуажэхэр мащӏэ хъури икӏи а Хъуэдз жыхуаӏэм нобэрей Хъуэдз къуажэм ахэр зыхуахусри абдей дагъэтӏысхьэжауэ щытауэра ягъэбэяуа нэужькӏэ къеныкъуэкъун щамыгъуэтыжым щыгъуэ абдей зыхуахусыжауэ щытауэра а хъыбарри гъэщӏэгъуэн ӏейщ а хъыбарри а куржым щыӏэщ тепсэлъыхьуэ сфӏэгъэщӏэгъуэн хъуар Мис мыр а документыр къэсхьауэ щыта документым щыщ. А цӏыху цӏыхуищэ хэкӏуэдауэ щытащ мэ къызэрыӏэ цӏыщӏ щызэрыӏэтам щыгъуэ сабий. Минрэ щийрэ хыщӏрэ им щыгъуэ. Да, сабий цӏыхухъуи, цӏыхубзи, цӏыху ини цӏыкӏуи зыгуэрми жиӏауэ хэкӏуэдауэ щыта. Абы я спискэр къэсхьауэ щыта иджыри тӏэкӏу мымащӏэуэ. Абы лъандэрэ а делэр Грузием къызатыжым, дапщэрэ сымыкӏуами къызата?
Сэ зэрыщыгъуазэмкӏэ, Тбилиси архивым документыр щӏэпхын щхьэ ахъшэ ептын хуейщ. Ахъшэр зэрепти къуатыжым ара?
Ахъшэр зэрепт езы докум, япэщӏыкӏэ докум, мис а делэр къуатын хуей, ар зыдэлъ делэр. Ну ар зы псори зы делу макӏуэ, зы, ну, ӏувыфӏщ ар. тхылъ ӏувыфӏщ, хъыбар ӏэджи итщ абы. Аращи, мис абы лъандэрэ дощӏ, жаӏэ, зыпкърыхуауэ щытати, зыдогъэпэщыж, жари жаӏэ, уей пцӏы ямыупсми сымыщӏэ сэ арау, илъэс щыплӏ хъуа нэхъыбэ мыхъуамикӏи, илъэс щыплӏ хъуауэ, а делэ сыт сымыщӏамикӏи, цӏыху, цӏыху згъакӏуэри щӏэзгъэупщӏа, сэ сыщӏэупщӏа, зэрыторэ нэхъ сэ япхущ щыкӏуэм щыгъуэ. А делэр къыдатыжыркъым. Зэрыжыпӏамкӏэ, абы щыщ гуэрхэри плъэгъуа зыгуэри къыздэпхьа а делэм щыщ. Сыт абы итыр, Руслан? Къаӏуэтэжыр сыт? Къэзыӏуэтэжыр хэт?
Абы ӏуэхур кӏыхьлӏыхьурэ екӏуэну къызкъаӏэта? Зэрыжаӏэмкӏэ, абы зэритымкӏэ, зэритхыжымкӏэ, нэхъыбапӏэр зытхыр, мис ахэр зэтезыукӏа лӏыра?
Тхьэмаду генералу яхэта. Генералу яхэта лӏыра зытхыжрикӏи, зэрыхъукӏэ ягъэкъуэншат, къыхощ а делэм къыхощ ар зэрагъэкъуэншар, тӏэкӏу гуащӏэӏуу хэуа, тӏэкӏу лей зепхьа, нэгъуэщӏа жарикӏи зыгуэру ящӏати, и щхьэр игъэпэжын щхьэкӏэ, и щхьэ фӏихын щхьэкӏэ, тетхыхьащ цӏыхухэм къриӏыхыурэ объяснительнэ Къэбэрдейхэмикӏи абы хэтахэмикӏи зым зым тралъхьэжу нэгъуэщӏ щӏыуэ зэщӏэ абы. Сытым дей документ сыт хуэдэ къыщытщтэм дей, нэгъуэщӏым итха къыщытщтэм дей, къыздикӏар, щатхар, зытхар, зи щӏагъ щӏэту ятхар, абыхэм уегупсысын хуей. Мыбы урыс писарым итха, генералым жиӏэм теухуауэ итха, абы иритхар Мобы жиӏэурэ стхащ жиӏэ щхьэкӏэ пцӏы гуэр хэлъынкӏэ хъуну, сытым дей къэхъункӏэ хъуну. Иджы мис абы нэхъ гъэщӏэгъуэнхэм щыщу хэтахэр сабийхэр хэкӏуэдащ жызоӏэ. Абы хэтщ муэдэ уэркъым и пщылӏ цӏыхубз мис муэдэ хэкӏуэда, мис абы и пщылӏ цӏыхубзым и къуэ муэдэ хэкӏуэдащ, жерикӏи, псалъэм папщӏэ. Иджы а генералым щитхым щыгъуэ Апхуэдизуэ дин, диным и нэм къыщхьэригъэпхъуауэ щытт а зыкъэзыӏэтахэр икӏи ди сабийхэр урысым еттынукъым, урысым делэ едгъэщӏынукъым жаӏэурэ езыхэм яукӏыжт жери жеӏэ. Сэ сщӏэ мыгъуэрэ, делэ гуэри къыхэкӏауэ сощӏ нэгъуэщӏ, ау цӏыхубз пщылӏ Мылъкушхуэ зыбгъэдэмылъам, нэгъуэщӏам и сабий укӏыжын щхьэкӏэ пщӏэ иӏэ, е мылъку щхьэкӏэ зэуаӏым, е хьэ хэкӏуэдэн хуей, и сабийри хьэ хэкӏуэдэн хуей, ар зэрыпцӏыр тӏэкӏу уегупсысмэ къыхощ. Ауэ мис апхуэдэурэ абыкӏэ иӏуантӏурэ мис апхуэдэ ӏуэхум иригъэкӏуэтэкӏыурэ а делэ псо псори апхуэдэу зэрызэхэлъыр. Абы иужькӏэ псалъэмакъ ящӏыр икӏи ари гъыгъмысщ, псалъэм щыщщ. Ар псалъэмакъ ящӏ, ар фӏэгъэнапӏэ ящӏыр икӏи И хъурагъ щыса къуажэ псом икӏи къраӏыхауэ щыта ӏэщэр. ӏэщэр къыӏахащ, а ӏэщэхэр къатхыхьащ, а ӏэщэхэм опис ящӏащи, а описым гъэщӏэгъу а ӏэщу и лъэпкъар а зэманым уасэ иӏэт уже. Антиквариату кӏуэт, а зэманым антиквариат хъуакӏэт. Уже хъуакӏэт.
Аращи, мо цӏыху сэ сщӏэ мыгъуэ, езыхэм я дежкӏэ Пщӏэ иӏэт, фащэ иӏэт, ауэ абы и уасэр зымыщӏэхэм къаӏэщӏахри икӏи, езыхэми ириуэркъыжа, иращэжа,
къулей ирихъуну хъуащ, абы ари къэхъуа ӏуэхухэм щыщщ. Гурыӏуэгъуэщ, Руслан, Тхьэразэ къыпхухъу. Иужьрейу нобэкӏэ зи гугъу тщӏыну сызыхуей документыр, Руслан, мы тхылъым иужь дыдэу итра, мыри тӏэкӏуи укъигъэщтэжу, мыр иджыри къэс здэщыӏар дэнэ жыуигъэӏыжу мы документыр аращ, мыр Хьэджымыкъуэхэ, и цӏэр вы жери етх, фыкӏэ щӏидзагъэнт, о племени бжедуг и их водителях жери, епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэм и кӏэм щӏэдзауэ ятха документу жеӏэ. Япэ дыдэ упщӏэращи, мы Хьэджымыкъуэхэр хэт мыр, и цӏэкӏэ къэтщӏэжрэ мыр, Урысеймкӏэ къулыкъ гуэр иӏыгъыу е дзэм хэту зыгуэру щыӏауэра? Урыс грамотэр фӏыду ищӏэт, ара щӏыжысӏэр?
Еджахэм щыщщ ар. Ну, Урысым деджа, дэгъуэгурыкӏуа сытхэм щыщщ. Мес, а зы мы ипэ дыщытепсэлъхьам щыгъуэ, Исмахьил Псыгъуэ апхуэдизу урысым я гъусар къэкӏуэжу адыгэгу иӏэу къэкӏуэжууэ и къызыхэкӏам хуэгузавэу зэрыщытам хуэдэ къабзу мыр икӏи и лъэпкъым хуэгузавэу къэкӏуэжа цӏыхухэм щыщура? Дапхуэдиз ирамыгъэджами, дапхуэдэу щӏамыгъэджыкӏами, фӏэфӏу фӏэгъэщӏэгъуэну елэжьа ӏуэхущи, мис мыбы сэ нэхъ сфӏэгъэщӏэгъуэн хъуахэр бжесӏэн. Теухуауэ икӏи бжьэдыгъухэр жи къызытехъукӏар лӏы, нартым къилъхуа, нартым и къуэ. Сыукӏи сщӏэӏым ар адыгэбзэкӏэ зэрыжь, Дедякъуэ Севай жыхуиӏэр сэ адыгэбзэкӏэ зэрыжыпӏэну сщӏэӏымэ. Ауэ нобэ къыздэсым хьэ нарт Хъыбарым елэжьхэм а цӏэр зэпкърахыу, а цӏэр зэрыжыӏын уеймрэ зыщыӏамрэ, ар абы щытепсэлъыхькӏэ апхуэдэ нарт гуэр щыӏауэрэ яӏыгъ икӏи а нартым и къуэр бгъэ, сокол жи, сщӏэӏым, адыгэбзэкӏэ. Нэбажэ адыгэбзэкӏэ. Ауэ щӏыпӏэ?
Нэбажэ адыгэбзэкӏэ соколыр. Мис абы къидыгъууэ жыгышхуэ. Жыгышхуэм и щхьэм гъуэ трищӏыхьу абы щипӏауэ абы къытехъукӏыжат бжьэдыгъухэр жиӏэу апхуэдэ хъыбар дахэ. Хъыбар дахэ. Да. Ар дэнэ къыздипхынур, ар хьэ кӏуэда, ар хьэ и пэжыпӏэ имытрэ. Ар гъэщӏэгъуэн дыдэщ ар. Итӏанэ мыбы къыхэ сигу ирихьар ӏуащхьэмахуи къыхощ мыбы. Шат, Шам гора, Шат гора жиӏэрэ сыту занщӏэу схуэщӏэжынӏым, ауэ ӏуащхьэмахуи къыхегъэщ мы лӏым. Итӏанэ зы зы упщӏэ сиӏэщ, Руслан, уэ мыр гурыщхъуращи, си гурыщхъуэр пцӏырэ пэжырэ къэсщӏэнура? Мы Хьэджэмыкъуэм мис мы тхыгъэр щигъэхьэзырым щыгъуэ, ипэкӏэ мис а ӏуэхум тетхыхьа гуэрхэм ейм еджэу, абыхэм жаӏа гуэр Езым етӏуанэу жимыӏыжауэ пӏэрэ жызоӏэ, дауэ уеплърэ? Куэдӏей тепсэлъыхьа ди тхыдэм, куэдӏей, дэ дыдэтщ мыщ щыуэ. Дэ дымыщӏэ куэдӏей. Ну, щӏыбысым зымахуэ, мис иджы дыдэ зы щӏалэ гуэрым тхыдэтхкъым, щӏэныгъэлӏкъым. Уа, жиӏа, тхьэусыхэт, и фӏэщыпу тхьэусыхэт. Уа, жиӏа, хьэ къэбгупсысын уей, жиӏа зыгуэрым мы ӏуэху гуэрым елэжьри икӏи а ӏуэхур куэдрэ телэжьыхьурэ пщӏыӏэ пцӏыуэ къыщӏэкӏыжаурат. Арати, и фӏэщыпу тхьэусыхэт. Хьэ пцӏы къэбгупсысын уей дэ диӏэм щӏэрэ гъунэрэ яӏэӏым, пэжым утемыпсэлъыхьу пцӏы къэбгупщысу а пцӏыр хьэ хэбутӏыпщхьэн уей, хьэ зыбгъэунэхъужын уей, хьэ ди напэ тепхын уей. Илъэс тезгъэкӏуэда, илъэсым тезгъэкӏуэдэхукӏэ сытепсэлъыхьа, цӏыхум жесӏа, си фӏэщу жесӏа, арати пцӏыуэ къыщӏэкӏыжари, мыуэду си напэ трахащ, жери мыстищӏура. Арати, Руслан, иджыри иджырей зы нэтынри икӏэм нэсауэ къэтлъытэнщ, абдеим де. Уэри иджыри зэ жысӏынщи, мы тхылъым щӏэи гъуни имыӏэм, утепсэлъыхьыфынум куэд ӏейр, ауэ нобэкӏэ къыдэплъахэри едгъэзэша хъунщ. Ауэ уэ уемызэшу, сыт щыгъуи уи къарурэ уи гуащӏэрэ уи хъуэпсапӏэм, уи гупсэм хурикъуу, сыт щыгъуи лъэпкъыр мис модэ тхылъкӏэ, щӏэныгъэкӏэ дыбгъэгушхуэу, дыбгъэгуфӏэу, ди щхьэр лъагэу дыбгъэлъагъужу. Мыбы уеджа нэужькӏэ уи щхьэ лъагэу плъагъужынкӏэ ӏэмал иӏэкъым. Мыбы зыри ӏей, мыбы зыри ӏей иткъымэ, уэ зыри къэбгупсысакъымэ, къэбгъуэтар, зэхуэпхьэсар мыбы ибгъэхьэжауэращи. Мыбы еджэн, мыбыкӏэ гушхуэн лъэпкъ Тхьэм дищӏ. Япэкӏи уи лэжьыгъэфӏ куэд Тхьэм дигъэлъагъу. Къыдэплъауэ хъуам фӏэхъус фхузохыж, узыншэу фыщытхэ. Фи ӏуэху дахэ ухъу.